alhamdulillah an bɛ ala tando a ka nɛɛmaw kan a ye nɛɛma minnu kɛ anw ye kabini dogolenw na fo ka s'a bangelenw ma an bɛ seereya k'a fɔ batoma hakika tɛ fo n'a kɛra ale ala kelen pe an b'a ɲini ale ala fɛ a k'an kisi ka bɔ an ni dungɔ tɔɔrɔ a n'an ka kɛwale jugu a k'an kisi ka bɔ o tɔɔrɔw ma an bɛ kisi ani nɛɛma an b'o ɲini k'o kɛ an ka cidenba in kan muhamadu bun abdulahi sayidu waladu adam adamaden bɛɛ lajɛlen ka kuntigi an bɛ kisi nɛɛma ɲini ala fɛ a k'a kɛ a kan a n'a somɔgɔw minnu tugura a kɔ ani sahabaw ani mɔgɔ o mɔgɔ tugura u kɔ fo ka se alikiyama don ma o tɛmɛnen kɔfɛ dakurunya surunya la nin ye ala ka kumakan ye suratu nisayi kɔnɔna na sura min bɛ yen n'a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnna k'a da musow la suranba don sura min bɛ yen n'i bɛ kiiri suran ɲini o suran don sura min bɛ a kumana musow ka hakɛ kan sura min bɛ a kumana denw ka hakɛ kan sura min bɛ a kumana yatimɛ mɔgɔ lafulenw a kumana olu ka hakɛ kan san ba kelen ni kɛmɛ naani ni kɔ ye nin ye sura min bɛ yen ni a sura min bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a fɔ ala y'a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a da musow la n'i ye kuranɛ taritibu la a bɛ kɛ kuranɛ suran sabanan ye walima nacogo dɔ la a bɛ kɛ suran filanan ye suratu nisa ko musow ka suran i bɛ kuranɛ ta kun f'a kun i tɛ suratu rijali ko cɛw ka suran i t'o ye nin ye bonyaba ye musow ye nin hakɛba ye musow ye ala ye hakɛ min di musow ma nka sura in a tilara fɛn bɛ sura in kɔnɔ kuranɛ bɛɛ sura kɛmɛ ni tan naani i t'a y'a si kɔnɔ n'o ye tiɲɛ kofɔli sura in sabu ala b'a dɔn muso kun tɔɲɔlen don tiɲɛ ko ta fanfɛla de la o de kama ala ye muso suran dɔ dilan musow tɔgɔ la ka tila ka tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a bila o kɔnɔna na sabu an bɛna s'a ma jahiliya dunkew ka waati la muso yɛrɛ de tun ye tiɲɛ ye nka ala nana muso bɔ tiɲɛya la silamɛya nana ka muso bɔ tiɲɛya la ka tiɲɛ dɔ di muso yɛrɛ ma o la o de kama suran in tɔgɔ dara ko musow ka suran suran in tɔgɔ dara o la o suran in ala k'an ma aw mɔgɔw ya ayyuhan nasu ala ka laada dɔw b'a bolo kuranɛ nacogoya la tuma dɔ la a b'a fɔ ya ayyuhallazina amanu aw mɔgɔ minnu dalen don ala la o bɛ aw de kɛrɛnkɛrɛn aw ka hakili to o la aw ka lamɛnli kɛ min ko k'a dalen don ala la tuma dɔ la a bɛ weleli kɛ ya ayyuhallazina kafaru tuma dɔ la ya ayyuhannas a nana n'o ye ten aw mɔgɔw adamaden mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ ye kafiri silamɛ o ye silantan o ye josɔnna ye o ye bolisɔnna ala ko k'i ka n lamɛn ko ye ya ayuha nnasu taku rabbakum a ye siran aw tigi ala ɲɛ tigi dɔ b'aw la o i ye bolisɔnna ye i ye banbaganti ye i yɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ tigi dɔ b'i la dɔ de y'i dan i ba kɔnɔbara la ka nin don i la ka na n'i ye diɲɛ kɔnɔ tigi dɔ kɔni b'i la i yɛrɛ sɔnnen don a ma i mana nalon cogo cogo i b'a dɔn k'a fɔ abu jahali ninnu walid bun mugira ninnu olu bɛɛ y'a dɔn ko ala dɔ bɛ yen mun y'u dan i mana nalon cogo cogo olu ka nalonmaya i ta mana juguya n'olu ta ye cogo cogo i b'a dɔn kɔni k'a fɔ i m'i yɛrɛ dan i ma bɔ i dan kuma kalama o la k'aw ka siran aw tigi ala ɲɛ ala juman de ko don ala min y'aw bɛɛ lajɛlen dan ka bɔ nin kelen na an mago bɛ nin yɔrɔ de la ala y'aw bɛɛ dan ka bɔ nin kelen na a ye arabu dan ka bɔ nin kelen na n'o y'an fa adama ni ye a ye tubabu dan ka bɔ a la a ye cɛ dan ka bɔ nin kelen na a ye muso dan ka bɔ nin kelen na fɛn min bɛɛ bɔra fɛn kelen na yala o dɔ bɛ fisaya ni dɔ ye wa ayi fo ni ala yɛrɛ ka fusamantiya nana ala y'o de fɔ a b'o di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a ja dɔ bɛ yen o bɛ dɔ mara dɔ bɛ yen o bɛ dɔ kɔmandi o ye ala ka fusamantiya ni ala ka ko sigicogo ye n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ sigi kun tɛ ja hali du kɔnɔ n'i ye du bɛɛ kɛ ko ɲɛmɔgɔ tɛ du la ko min ka di min ye ko k'o kɛ o du ye tomonkolon de ye don dɔ la o la ala ko an ka siran an tigi ala ɲɛ masa min y'an bɛɛ lajɛlen dan ka bɔ ni kelen pe de la nin kelen ala y'an tigi ala dan ka b'olu la nafsin wahida nin kelen pe k'a kɛ muannas sabula ni ye muannas suruli kama ko eh, wahida a ye nin fɔ k'a kɛ o ye nin kelen pe ala ye an dan ka b'o la wa khalaqa minha zawjaha ka tila ka ni muso dan ka b'a la wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisaa ka tila ka carini kɛ ka bɔ o ni fila in na dɛ cɛ caman muso camanba i ɲɛ b'an fɛn fɛn min na tan an fa adama ala y'a dan fa t'a la ba t'a la o ye ala ka kabako k'a yira an na ale y'an bɔ nin fɛ mɛ a bɛ se k'an nana sira wɛrɛ fɛ min t'o ye an ba hawa ala y'o bɔ an fa adama galaka kolo la k'a sɔrɔ fa ba t'a la nabila isa ala y'o dan ba b'a la fa t'a la ni nin saba tɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'i yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i nana cɛ dɔ ni muso dɔ ka kafoɲɔgɔnya sira fɛ wala i yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ cɛ dɔ ni muso dɔ a kɛra halala sira kan walima a kɛra jɛnɛya sira kan i kɔni nana cɛ dɔ ni muso dɔ de ka sira fɛ an ka hakili to o la o la o suran kelen kɔnɔna na ala nana tiɲɛ bonda la ka na musow ka jahiliya dunkew fɛ laada dɔ tun bɛ yen jahiliya dunkew bolo muso tun tɛ tiɲɛ sɔrɔ sabu a tɛ se ka yɛlɛ so kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la denmisɛnnin tun tɛ tiɲɛ sɔrɔ sabu a tɛ se ka yɛlɛ so kan ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la muso muso sugu sugu i kɛra eh, cɛ woloba ye o i kɛra a furumuso ye o aw kun tɛ tiɲɛ sɔrɔ ala nana ala ko cogo di lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun ala ko ko niyɔrɔ bɛ cɛw ye ka bɔ fɛn na u bangebagaw ye fɛn min to wal aqrabun ani u balima surun ye fɛn min to kɔfɛ a tilara ka na ko walinisai nasibun mima taraka alwalidani walakrabun ko niyɔrɔ bɛ muso fɛnɛ ye tiɲɛ in na jahiliya dunkew aw tun bɛ min na k'a fɔ muso tɛ tiɲɛ sɔrɔ muso yɛrɛ de ye tiɲɛ ye n'a cɛ sara ale bɛ kɛ tiɲɛ de ye ko o kuma min filɛ nin ye dɛ ko niyɔrɔ dɔ bɛ musow fana ye tiɲɛ na wal akarabun hali n'u bangebaa fila ka tiɲɛ u b'o sɔrɔ u balima surun ka tiɲɛ u b'o sɔrɔ mimma qalla ka bɔ fɛn na min ka dɔgɔ minhu ka bɔ tiɲɛ in na fɛn na min ka dɔgɔn aw aw kasura walima hali n'a ka ca hali ni dɔrɔmɛ kelen don a bɛ ci u ni ɲɔgɔn cɛ de hali ni miliyari don a bɛ ci u ni ɲɔgɔn cɛ de a ko nasiban mafuruda o ye niyɔrɔ de ye ala yɛrɛ ye min kɛ farida ye ni mɔgɔ m'a di o la i ni ala bɛ ɲɔgɔn na n'i m'a di i ni ala bɛ ɲɔgɔn na nin ye k'a yira k'a fɔ musow nin ye hakɛ ye ala ye hakɛ min di musow ma tiɲɛko bonda la an ko ala ye diinɛ silamɛya ye muso bonya kabini muso dennama ala kira salallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ a ka hadisa dɔ la ala kira b'a fɔ a ka hadisa dɔ la k'a yira k'a fɔ muso ni denmuso ni mɔgɔ min ye denmuso fila lamɔ denmuso fila k'a lakɔrɔbaya k'a lamɔ ka jogo don u la ka ala yir'u la ko ala b'i don arijinɛ kɔnɔna na a b'a daminɛ denmuso saba la ka na denmuso fila la denmuso fila a m'o fɔ cɛ ma dɛ denmuso sabu denmuso valeur yir'an na denmusomanin fila ala y'a d'i ma i y'u lakɔrɔbaya parce que munna a bɛ nin fɔ fɔlɔ arabuw ka wagati la denmuso n'i y'i muso ala ko ten kuranɛ kɔnɔ ni muso jiginna n'a taara fɔ cɛ ye gɛrɛn na ko aa denmuso jiginna den cɛ dɔrɔn a bɛ kɔntan a bɛ nisɔndiya a bɛ na a n'a fɔra ko den ye muso ala ko a b'a ɲɛ sisi a ɲɛ bɛ kumu a t'a fɛ mɔgɔ k'a dɔn k'a digira a la dɛ a bɛ taa mun kɛ o denmusonin bɛ kɔrɔbaya dɔrɔn taa dingɛ sen dɔrɔn k'o ɲɛnama su don k'o don dingɛ kɔnɔ arabu kun bɛ nin de kɛ minnu bɛ ka musow droit de femme ɲini bi dɛ olu kun bɛ nin de kɛ yahudiyaw olu kun bɛ nin de kɛ minnu bɛ k'a fɔ ko bi k'olu bɛ droit ɲini muso ye ko huit mars ko ka don kelen bila musow ye e m'a dɔn ninnu ye musow lagosi ta denkɛrɛnin bila i b'a ye a bɛ na tariku la dɔ bɛ yen a yɛrɛ bɛ ka dingɛ sen ni bɔgɔ mana k'a ka fini na den in bɛ bɔgɔ furan furan a yɛrɛ silamɛyalen kɔfɛ a bɛ ka nin fɔ dɛ hali dɔw b'a fɔ ko umaru don tariku y'a jira umaru umaru tɛ ka bɔgɔ furan furan ka b'a fa ka fini na mɛ nin si la denmuso in hinɛ ma don a la a bɛ denmuso in dingɛ sen k'a ɲɛnama su don a kɔnɔ k'a datugu a da la o de kama ala ko don min ala bɛna taa nin den ninnu ɲininka wa idal maw'udatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat nin woloden ninnu bɛna taa ɲininka aw fitinin aw fagara aw ye mun de kɛ aw ye mun de kɛ n'u tun bɛ k'aw faga k'aw ɲɛnamaw su don k'aw su don aw ye mun de kɛ ala bɛna taa denw a tɛ faw ɲininka fɔlɔ dɛ o kɔrɔ de k'i tɛ bila den bɛna taa ɲininka de i mun yɛrɛ ko bagara min ma de aw bagara minnu ma k'u faga ala bɛna t'o de ɲininka mun na u y'aw bagara aw ma de k'aw faga mun na ala bɛna taa den ninnu ɲininka nin de la nin b'a yira na jahiliya dungew kabini muso dennama olu tun kɛlen don ka musow tɔɔrɔ kabini a dennama silamɛya de nana ka na hakɛ di muso denmisɛnnama ma k'i k'a lamɔ ka tila ka sara dɔ fɔ a lamɔ la hali ala m'o fɔ ɛɛ cɛw ta la denkɛw ta la ka tila tuguni silamɛya nana tuguni ka na hakɛ di muso ma hali muso furulen kɔfɛ tuguni hali muso furulen kɔfɛ ala nana a fɔ ala kuranɛ kɔnɔ wa ashiruhunna bil ma'ruf k'a ka musow jɛɲɔgɔnya ni ɲumanya ye k'u jɛɲɔgɔnya ni silamɛya ye hakɛ di muso ma furulen kɔfɛ ka tila k'a fɔ ko fɛn bɛ musow ye ɲumanya la min ɲɔgɔnna fɛnɛ b'u kan ala tilara k'o fɛnɛ fɔ an ɲɛna furu la kana kɛ e bɛ fɛ i muso k'i bonya ala ye muso ka hakɛ di furu kɔnɔna na muso bangebagalama ala kira sallallahu alaihi wasallam cɛ dɔ delila ka taa a ma a ko fa ni ba jɔn ka hakɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ a ma fa ni ba ko diɲɛ bɛɛ jɔn ka hakɛ ka bon ka ko ummuk a k'i ba a ko summa man summa ummuk o kɔfɛ i ba summa man summa siɲɛ saba a k'i ba ka hakɛ i bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ jɔn ye a ko i ba a ko n bɛ ala kira ni n bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ n kan ka kɛ jɔn ye i ba n bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ n kan ka kɛ jɔn ye i ba naaninan a ko o kɔfɛ i fa allahu akbar ala kira de ma muso bonya a ye bangebaa yɔrɔ la a filɛ ka muso bonya ka tɛmɛ fa ɲɛ siɲɛ joli joli hinɛ yɔrɔ hinɛ yɔrɔ wala parce que an ko fana faamuya yɔrɔ in ka jan an ka walanda laɲini t'o an ka laɲini muso ka bonya ye silamɛya ye hakɛ min kɛ musow ye k'i ba siɲɛ saba ala kira filɛ k'o bila ɲɛ ala kira tilala ka kuma tuguni k'a yira an si tɛ se ka an bangebagaw sara fo ni mɔgɔ min y'i fa sɔrɔ jɔnya la k'a san n'i ka nafolo ye k'a kanhɔrɔnya k'o de kɔrɔ k'o tigi y'a fa sara m'a da don ba ta la parce que ba ta o sara tɛ mɔgɔ bolo bangebaga yɔrɔ la ala ye ba pilasi muso bonya furu kɔnɔna na k'a bonya masaya kɔnɔna na k'a bonya denya kɔnɔna na tiɲɛ min yɔrɔ ko don ni an b'a fɔ jahiliya dunkew tun bɛ tiɲɛ di la musow yɛrɛ kɛ tiɲɛ ye ni i cɛ sara dɔrɔn i b'a fɔ hali u tun b'an ka laada kɔrɔw la yan cogo min na n'i kɔrɔkɛ sara dɔrɔn a muso y'aw ta de nafolo tɛ bɔ foyi tɛ ko karisa ala segin n'a ka di min ye o b'a ta n'a sɔrɔ min kan ka ta a bɛ fɔ k'o ma halisa laada buruburuninw b'an fɛ yen anw fɛ yan anw ka laadaw la yan u b'a kɛ i b'a fɔ a dabila a ma dabila dɛ parce que ni karisa sara u b'a fɔ karisa de kan k'a ta n'o banna n'a ban'o la mɔgɔ wɛrɛ t'a ta wa a tɛ furu wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ n'a nɔfɛ du kɔnɔ nin bɛɛ tɔɲɔli de halisa ka musow ta karabali la silamɛya ma nin fɔ mɔgɔ si ɲɛna ni muso cɛ sara ka ban furu sara a banna ani muso tɔw bɛɛ ka kan du kɔnɔ ni cɛ tan de bɛ yen ani kɛnɛma a bɛɛ ka t'a ɲini n'aw ka bɛ min fɛ u k'a furu a ka segin ka na a ka du kɔnɔ a banna nin de ye ala ta ye nin de ye silamɛya ta ye an ka hakili to nin na muso ka hakɛ a y'a di tiɲɛ yɔrɔ la fɛnɛ k'a fɔ ala ko ko cɛw ka kelen fila ta musow ka kelen ta n'i bɛ ni kafiriw an ko fɔlɔ kafiriw tun ye musow bɔ fɔlɔ jahiliya dunkew tun ye muso bɔ tiɲɛ na pewu pewu ka muso yɛrɛ kɛ tiɲɛ dɔ ye sisan jahiliya dunkew olu nana ka na muso ko muso ni cɛɛ bɛɛ égalité ye tiɲɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ ala ko cɛɛ be fila ta ni sabagatɔ sara ni miliyɔn saba de tora kɔfɛ cɛmani be denkɛ kelen muso kelen b'a bolo cɛmani be miliyɔn fila ta musomani be miliyɔn kelen ta yɔrɔ dɔw la fana ko ala ye cɛɛ ni muso bɛɛ kɛ kelen ye tiɲɛ na ala b'a dɔn a ka kan yɔrɔ min na n'i y'a ye n'aw be fa ni ba la yɔrɔ dɔ la aw be ba la aw be ba la aw ni banbagatɔ be ba de la aw balimaw ala bɛ na n'o fana suratu nisa laban yɔrɔ la aw cɛ ni muso aw bɛɛ niyɔrɔ bɛ kɛ kelen o la an ka laɲini to ye mun yɛrɛ la ala bɛ cɛ muso bila cɛ ɲɛ e k'a ta k'a lajɛ ni ala ka kodɔn ala ye hakimu masa de a bɛ fɔ ala de ma ko hakim alhakim kodɔnna ko kan ka bila yɔrɔ min na a bɛ ko bila o yɔrɔ la ala bɛ ko bila o yɔrɔ la o de kama a bɛ fɛn min bila yɔrɔ min na o de ka kan ni a yɔrɔ ye n'a y'a sɔrɔ ko ala tun bɛ muso ni cɛ kɛ kelen ye muso b'a cɛla la e e cɛ e de bɛ k'a baw ta du kɔnɔ e de bɛ k'a dɔgɔninw ta du kɔnɔna na muso n'e ka kɛ kelen ye tiɲɛ na n'ale cɛ sara yan fɛ a bɛ tila tuguni k'o tiɲɛ ta tuguni o ye kelen ye fila n'ale furu sara a bɛna sigi cɛ de kun tuguni aw ni ala cɛ ala de ye kodɔnna ye k'a fɔ ko ni ala ye fila di nin ma n'i ko k'i tɛ jɛn ni ala ta ye ka tugu yahudiyaw ni nasaraw kɔ k'olu b'i nɛgɛn yahudiyaw ni nasaraw tun bɛ mun kɛ musow la fɔlɔ yahudiyaw kira sallallahu alaihi wasallam anas bun malik be hadisa lakali ko anna alyahuda kanu idha hadat idha hadat almar'atu fihim lam yuakiluha ni yahudiyaw ka muso yɛrɛ kun ye haida ye minnu bɛ k'aw ka droit de femme ɲini ta n'olu ka muso kun ka règle nana dɛ ko lam yuakiluha u kun tɛ dumuni yɛrɛ kɛ ni muso ni muso kun tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ a kelen ka dumuni bɛ k'a dama minɛn kɔnɔ a kelen bɛ taa miiriso dɔ kɔnɔ kɛrɛfɛ a ni mɔgɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kun b'o de kɛ faqala annabi sallallahu alaihi wasallam dɔw de taar'o fɔ kira ye kira k'u ma isnawu kulla shay'in illa nikah k'a ye fɛn bɛɛ baara ni muso ninnu ye fo n'a kɛra kafoɲɔgɔnya yɔrɔ dɔrɔn fɛn bɛɛ fɛn bɛɛ bɛ se ka tɛmɛ a bɛ tulonkɛ kɛ a bɛ fɛn bɛɛ kɛ a bɛ dumuni kɛ a bɛ da dilan kelen kan a bɛ don birifini kelen kɔrɔ yala silamɛya de hakɛ di muso walima ne de y'a di ma ninnu yɛrɛ tun ye muso kɛ ɲigintɔ fɛn de ye n'a ka règle nana a nɔgɔlen don a tɛ gɛrɛ a tɛ min filen kelen na a tɛ dumuni kɛ fan kelen a tɛ da dilan kelen kan o de kama n ko nin kuma in fɔlen yahudiyaw yɛrɛ ko ko nin cɛ in t'a fɛ k'anw fɔnkɔ ɲɔgɔn ye an ka fɛn foyi la a tɛ fɛ k'an bɛn ka ɲɔgɔn an ka foyi la an ka fɛn bɛɛ a y'a bɛɛ kɔntɛrɛri kɛ ala kira de tun bɛ ten sallallahu alaihi wasallam a ye yahudiyaw fɔngɔ ɲɔgɔn ya nka o mantonw de tugulen don yahudiyaw kɔ ala dun ko wa lan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabia millatahum ko yahudiyaw ni nasaraw t'an to yen f'u ka an ka tugu u ka sira de kɔ an bɛɛ ka taa jahanama kɔnɔ o de ka d'u ye sinɔn faransi b'a fɔ k'a bɛ droit de femme ɲinina anw ka jamanaw kɔnɔ est ce que droit de femme don wa ko démocratie est ce que démocratie tiɲɛ don wa ni tiɲɛ don olu b'a laɲini an ka vi u ka kafiriya laadaw ka cogo min na an ka jamana kɔnɔ olu fana ka bɛ vi cogo min na olu ka musow lankolon bɛ bila cogo min na an musow lankolon ka bila ten sinɔn n'o tɛ ko muso k'u bɛ hakɛ de ɲinina muso ye mun de bɛ u ma musow kɛ fɛn min ye nka est ce que u lafiyara foyi tɛ u ma musow kɛ fɛn min ye muso kɛra minisiri ye cɛ kɛra minisiri ye muso kɛra minisiri ye cɛ kɛra perezidan ye muso kɛra perezidan ye cɛ kɛra kɔmandan ye muso kɛra kɔmandan ye cɛ kɛra depite ye muso kɛra depite ye nin bɛɛ mɛ nin si la hatta tattabia millatahum u t'aw to yen ko f'a ka tugu u kɔ de u t'aw to yen de fo aw ka tugu u kɔ f'u ka an tugu u kɔ de a ka sɔrɔ ka don tasuma kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ u ka laɲini ye nin de ye o la nin tɛ hakɛɲini hakɛɲini don faransi b'a dɔn u tɛ fɛ an ka vi vi cogo kelen na sinɔn n'olu bɛ ka vi u ka jamana kan u bɛ ji ka nɔgɔ cogo min na kuran ka nɔgɔ cogo min fɛn ka nɔgɔ cogo min na mun na u tɛ na o fana ɲɛɲini an ka jamana kɔnɔ an ka dumuni ka nɔgɔ an ka jamana kan balo ka nɔgɔ an ka jamana kan ji ka nɔgɔ mun na u bɛ mali u b'a dɔn fantan min b'an ka jamana kɔnɔ jiko ka gɛlɛ sigida dɔw la kapitali yɛrɛ kɔnɔ kuran tɛ yɔrɔ dɔw la mɛ est ce u ka hami de ye nin ye est ce u ka miiri de ye nin u ka miiri tɛ nin ye u miiri ye jumɛn de ye a ka kafiri i b'a fɔ kafiriya cogo min na bɛɛ ka kɛ kelen ka to silamɛya kɔnɔ silamɛya birifini b'aw la ɛ 8 marisi tubabu y'a kɛ a y'a fini tigɛ a taara dɔnkɛyɔrɔ la a y'a kɔnsɛri kɛ e bɛ misiri kɔnɔ e y'a kɛ e bolo laharala bɛ taa 8 marisi kɛ ala tubabu minɛ k'e bila ko paseke e farafin ye wa walima ko paseke e tɔgɔ ye muhamadu wa walima paseke e tɔgɔ ye ismaili wa ayi kira ko man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum ha almaru maa man ahabba i ye mɔgɔ min kanu y'olu dɔ de n'i bɔnfɛnya mɔgɔ min fɛ y'olu dɔ de ala o de fana fɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔna na wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum ni mɔgɔ min y'u ladege n'o y'u dɔ de 8 marisi mana wuli e b'o la 31 mana wuli e b'o la 31 fɛ kerecɛnba sunkalo fɛ silamɛba mawuludu mana se a bɛ kɛ aja ye ni 31 sera a bɛ kɛ zani ye ah, walima a bɛ kɛ mari ye e bɛ to ka to nin pɔlɔnpɔlɔnpɔlen na cogo min na la ila haulayi wala ila haulayi bɛ i tɛ yan fɛ i tɛ yan fɛ nin tɛ silamɛ jogo ye nin tɛ silamɛ ɲuman ka baara ye silamɛ bɛ kɛ taafan de bi la alisilamu de la i bɛ kolo ala ye de nin ye k'a yira silamɛya nana ni muso bɛ hayida la an ba sariya ko ten tɔ radiyallahu anha ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'muruni fa taziru fa taziru ko kira kun b'ale yamari ale k'a ka fini siri k'a ja fa yubashiruni kira b'ale maga ale maga maga ɲɔgɔnya kira b'ale bisi bisi ka ale kado de ka hakɛ to kuma la kira do dine do ka fanyana de kira na dine fɛn bɛɛ de fanyana o a kana kɛ jahilu kɔnɔ kan ka dine de tɔɲɔli dine ye wa ana haidun k'o y'a sɔrɔ ale bɛ ale ka lahalaya ye ale bɛ haida de la parce que a b'o fɔ ka d'a kan de n'ale bɛ haida la kira b'a fɔ k'ale ka fini siri k'a gɛlɛya ale bɛ fini tigɛ a gɛlɛya ale ni kira bɛ da kira b'ale fari bisi bisi kira bɛ fɛn bɛɛ kɛ u bɛ da birifini kelen kɔrɔ kira sallallahu alaihi wasallam sayyid waladu adam adama den bɛɛ ka kuntigi k'a kun b'o kɛ kira kun b'o kɛ a n'ale bɛ da dilan kelen kɔrɔ a b'ale fari bisi bisi n'ale bɛ hayida la an ba aisa de filɛ ka nin fɔ nin ye kira ye sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ ye hakɛ min bɛ ala ye kuranɛ aya kuturu jigin muso dɔ ka dusukasi la ha suratul mujadila kɔnɔna a t'a tagɛ a la qad sami allahu qawla allati a kuma a y'a ye ka taa bila fo yɔrɔ min na ala bɛna t'a fɔ han ko mɔgɔ min ala ye muso ka kuma mɛn muso min bɛ yen n'a bɛ ka sɔsɔɲɔgɔnya kɛ a cɛ ka ko la a cɛ ye kɔkankali k'a la ne ka i kɔ kɛ n ba kɔ ye fɔlɔ arabu ka jahiliya u tun mana nin f'i ma a banna olu ti o y'i bilalen de ye muso k'ale y'a den bɛɛ wolo cɛ ye ala kira a kɔnɔden bɛɛ wolo ala ye aya jigin muso ninnu tɛ kɛ aw ba ye koyi aw baw tɛ a ye kuma lankolon de fɔ i ye kuma lankolon kuma kuntan de fɔ wa ala ka tila ka punition ta sanction ta cɛw kama muso bonya kama wala ni mɔgɔ min ye nin sugu fɔ i muso ma i bɛ fɛ ka s'a ma tuguni i bɛ jɔn dɔ kanhɔrɔnya walima i bɛ kalo fila dafalen sun ka tugu ɲɔgɔn na i tɛ tile kelen bila i ma se o kɛ i bɛ misikinɛ bi wɔɔrɔ ladumuni jɔn de hakɛ di musow ma komi silamɛya silamɛya nana musow sɔrɔ jɔnya kɔnɔna na ka n'u bɔ jɔnya kɔnɔna na ka hakɛ d'u ma k'u bonya k'u don tiɲɛ kɔnɔna na ka tila ka muso sutura ala k'a fɔ musow ma wa qarna fi buyutikunna a ye sabati aw ka sow kɔnɔ aw kana baara kɛ foyi kana bɔ ka taa nasɔngɔ ɲini kana bɔ ka taa wotoro puse kana bɔ ka taa nin kɛ kana bɔ ka taa lɔgɔ feere kana taa kɛ cɛncɛn kɔkisɛri ye kana taa kɛ maalankolon ye kɛnɛ ma ala de ye nin bɛɛ kɛ muso ye nka yahudiya ni nasara dun k'aw ka bɔ ko muso bɛ se ka bɔ i b'a fɔ cɛ bɛ bɔ cogoya min na muso bɛ se ka bɔ ko 8 mars don k'aw ka repose san bɛɛ kɔnɔ don kelen pe aw kana baara kɛ ko cɛw ka tobili kɛ tobili silamɛya sariya la n'i cɛ se b'i cɛ k'a ko a bɛ tobilikɛla ta i ye finikola ta k'a d'i ma i ma cɛ ka fini mɔgɔ si ma f'i ɲɛna ko baasi b'i la silamɛya ye don bɛɛ di muso ma n'i ma se ka nin si kɛ n'i n'i cɛ bɛnna a kan n tɛ tobili kɛ n tɛ fini ko n tɛ fɛn kɛ i ma haramu kɛ n'i n'i cɛ bɛnna a kan silamɛya la san kurukara bɛɛ don kelen tɛ dɛ 8 mars kelen tɛ dɛ silamɛya de ko ko musow ka sabati so kɔnɔna na wa min ye ka musow labila banisiralakaw fitina fɔlɔfɔlɔ min donni u kunna u kun u kan ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam o sɔrɔla musow de fɛ o sɔrɔla musow ka yɛrɛlabila de fɛ ka musow labila u lankolon kɛnɛ ma dɔ bɛ lenburuba feere la dɔ bɛ nin na an bɛ fitina juman kɔnɔna na bi diɲɛ kɔnɔ ka sɔrɔ ni o tɛ ka muso bɛɛ bɔ k'a cari kɛnɛ ma ko muso ka taa wari ɲini i m'a ye furu dɔgɔyara furu barika tɛ furu la bilen muso mana furu ka ban a muso yɛrɛ b'a fɔ ale b'a ka baara n'a ka kalan de jɔrɔba la mun na sabu n'ale y'o kɛ ale de bɛ cɛ mara sisan o de bɛ muso bɛɛ kun na o k'i ka kalan kana bila dɛ i ka baara san cɛw tɛ muso jate n'i b'i ka baara la ɔ i fana bɛ kɛ wara de i fana bɛ cɛ dɔ ɲini k'o furu n'i ye cɛ min furu e de sago bɛ kɛ cɛ sago tɛ kɛ bilen i m'a ye a den kirikara wolo den kuntan wolo bɛ fan bɛɛ an baw n'an mamusow tun tɛ nin dɔn fɔlɔ mɔgɔw den barikamaw tun bɛ wolo u tun bɛ cɛbaw wolo ka jamana ta ka dugu ta mɛ o muso joli san e bɛ e ko k'e ye wara ye cɛ ye wara ye aw fila bɛɛ ka to so kɔnɔ ten tɔ o bɛ ɲa i m'a ye a furu lankolon nka mɛ o mɛ musow bɛ tila k'u ka woro panyew da u kunna k'u ka wari da kunna ala y'o de fɔ koyi wa man arada an zikiri fa inna lahu maishatan danka a bɛ ɲɛnamaya in de koron fɔlɔ a b'a koron aw bolo yan n'an ko k'an tɛ ala ta kɛ a b'a koron de e bɛ ko i bɛ wari de ɲini wari ɲini i bɛ tila ka wari da i kunna n'i ka woro wari kɔni tɛna jɔ cɛ jɔyɔrɔ la ka tila ka yaala ni ka cɛw ɲini furu la a tɛ cɛ sɔrɔ yan siga foyi t'a la ala ka kumakan de don n'i y'i kɔ don ala ko ma ala b'i balo ɲɛnamaya koronnin la fɔlɔ furu ko bɛ cogo di fɔlɔ bi fɔlɔ muso hakiliman bɛɛ b'a dɔn bi minnu yɛrɛ bɛ hali diɲɛ denya la minnu bɛ hali wari ni jɔyɔrɔ b'u bolo n'u ye cɛ ɲuman min sɔrɔ k'i ka nɔrɔ a la sabu furu man nɔgɔn bi parce que muso bɛɛ ko ka kalan ka gɛlɛn ale ma ka tɛmɛ cɛ ko kan muso ka to panjanbilanya la ko jahiliya dunkew kodɔnbaliya dunke kafiriya musow tun bɛ bɔ cogo min na ka bɔ ten dɔrɔn bɛɛ ka bɔ ten tɔ i yɛrɛ ma silamɛya de ko muso bonya ko muso ka sabati muso ka kɛ fɛn datugulen ye e ni ala cɛ ni cɛ min bɛ kɛlɛ o de kama ali y'an ba fatima ɲininka ko mun de ka ɲi musow ma a ko muso kana cɛw ye cɛw kana muso ye nin de hɛrɛ bɛ muso kan dɛ muso kana cɛw ye cɛw kana kuma ye kabini kuma min na musow cayara an ka baarakɛyɔrɔw la ka ka na musow bilabila baarakɛyɔrɔw la u ka fini kuntanw don ka munumunu cɛw ɲɛkɔrɔ baara bɛ kɛ bilen wa i bɛ taa an ka sɛribisidaw la baara juman bɛ yen baara foyi tɛ kɛla an ka sɛribisiw la baara foyi tɛ kɛla yen bilen o la an ka siran ala ɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ala de ye muso ka hakɛ d'a ma hakɛ min bɛ muso bolo silamɛya kɔnɔ i t'a sɔrɔ diinɛ foyi kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ k'i bonya k'i ka hakɛ d'i ma kabini i wolo kuma kabini i dennama k'a fɔ kira ala kira ka muso ka denmuso ka hakɛ fɔ ka taa se i cɛla la ala kira ka muso ka hakɛ fɔ tuguni ka taa se i balama i ka hakɛ ka bon ni cɛ i fa ta ye tuguni ka taa se hali ala kira satɔ a ka sarankan labanw na a ye hinɛ ala ka jɔnmusow la a ye hinɛ musow la a ye ɲumanya kɛ musow ye a ye musow minɛ ka ɲɛ ala kira ka sarankanw na nin bɛɛ b'a la a bɛ taa diinɛ jumɛn sɔrɔ ni yahudiya ni fɛn minnu b'o fɔ fɔlɔ olu ka fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ musow jeni dɔw tun bɛ musow jeni de dɔw tun bɛ muso ɲɛnama ka musoman ɲɛnama ka dingɛ sen k'a don a kɔnɔ de i tun tɛ tiɲɛ na hali an yɛrɛ ka anw fɛ yan fɔlɔ bamananna fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ yan i b'a sɔrɔ muso i mana sa i fa mana sa k'a muso to tiɲɛ de don i kɔrɔkɛ mana sa k'a muso to tiɲɛ de don aw kɔni aw tɛ se ka bɔ aw ka n'aw jara a ye cogo min na a b'a kɛ ten n'aw si t'a fɛ a bɛ se k'a to pɔnkɔ ou bien aw ɲana mɔgɔ min ma k'a ta k'a d'o ma mɛ silamɛya nana nin bɛɛ bɔ yen musow kana ta jagoya tali la muso yɛrɛ bɛ tiɲɛ de sɔrɔ n'aw ko k'o kana d'a ma ko nɔn ko jɔyɔrɔ dɔgɔ fo a ni cɛ ta bɛɛ ka kɛ kelen est ce que hali n'i y'a ta hadamadenya hakili ɲuman na n'i y'a ni cɛ kɛ kelen i ma cɛ tɔɲɔ wa cɛ de bɛ nasɔngɔ bɔ cɛmannin de bɛ du nasɔngɔ bɔ du kɔnɔ n'u ba banna ale de b'o furakɛ nin b'a cɛla la hali n'u bɛɛ bɛ du kɔnɔ yɛrɛ sa nin de mana bana ne bɛ du nasɔngɔ bɔ du nasɔngɔ jagoyalen t'e kan e ta nin yɔrɔ dira nin e nin ta e ta ɲɔgɔn fila dira nin ma ne bolo hali n'a y'a kɛ hadamadenya ni tiɲɛ don ko yahudiya ni nasaraya ma kɔgɔ anw na hakili ɲuman na i b'a dɔn k'a fɔ ko nin de nin de ye sababu ala ye hakimu masa de ye a tɛ ko lankolon kɛ ka taa finikuntanw ta ka yala 8 marisi ko musow ka don haramu don a tɛ bɛn silamɛmuso i sen ka y'a la n'i sen yer'a la ɔ ni wimarisikɛlaw taara yɔrɔ min na alikiyama don na alimaru maa man ahaba i faralen don mɔgɔ kan i ye mɔgɔ min kanu alikiyama don na ni ala ye wimarisi musobaw wuli k'u jama wuli i b'i yɛrɛ jɔlen y'u cɛla u n'u ka darapo aw bɛɛ jɔlen bɛ ɲɔgɔn jamakulu kelen k'a fɔ k'i bɛ seli o t'a la dɛ u mana wuli yɔrɔ min na i yɛrɛ bɛ wuli yen de alikiyama jama bɛ wuli wuli de o balɔntanaw ka gurupu catiribɔlaw ka gurupu silamɛw ka gurupu ninnu ka gurupu ninnu ka gurupu a bɛɛ bɛ wuli ten de ɔ n'i ye balontanna ye balontanw kanu de b'i la i bɛ taa wuli olu cɛ la wi marisikɛlaw komi e de y'o musokuntigi ye jamana kɔnɔ u b'aw lakalatɔ mun nɛgɛn dɔw ta ye wariko ye dɔw ka mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun ka taa musow dabiri muso musoman musow bɛ sɛgɛn na fɛnw na u tɛ baara foyi kɛ walahi ala ka ko ala de fɔ ko ni mɔgɔ min kɔ don ala ko ma i bɛ balo ɲɛnamaya kurunin de la taa musow ye manamana ko la wuladafɛlaw la pantalon ni semisiw jalen b'u la k'olu bɛ sport la ɛ muso bilara baara min na ni muso k'i ka fini ko i ka ɲɔ susu sport bɛ tɛmɛ nin kan a ye ban o bɛɛ ma k'i sigi dɔrɔn k'i da so kɔnɔna na ni baarakɛla tɛ jɛ fɛn min na dɔrɔn da y'i cɛ ye e b'i da ka dumuni kɛ dɔrɔn ka fɛn n'i ma taa sport kɛ n'i ma ala ka sport kɛ i bɛ sitanɛ ka sport kɛ o siga foyi t'a la sinon n'i ye ɲɔ mure fila kɛ kolon kɔnɔ sa k'o susu sa i bɛ wɔsi sisan ka fini ta k'a ko i bɛ wɔsi han e tɛ nin si kɛ ka to pɔlɔnpɔlɔn na ten dɔrɔn k'e bɛ wuli ka taa boli la lankolon bɔ ni cɛw bɛ t'i sen minɛ k'u kɔrɔta kɔrɔta ka kɛ manamana ko ye an ka siran ala ɲɛ an k'a dɔn nin yahudiya ni nasaraya ye o de kama ala kira k'a ye muso de ye jahanama kɔnɔna dunke camanba ye musow ye walahi nin kan ka musow waaju an ka siran ala ɲɛ diɲɛ ɲɛnamaya nin tɛ foyi ye a tugu yahudiyaw nasaraw kɔ sabu u b'a dɔn ibilisa ka kɛlɛkɛ minan dɛ a ka deriɲɛ kɛlɛkɛ karitusi min b'a bolo o de ye muso ye wa a bɛna na cogo dɔ la a ka kɛlɛkɛ minan tilancɛ o de ye muso ye wa yahudiyaw nasaraw fana y'o de dɔn n'u bɛ don an kan n'u b'a dɔn n'u ye muso kelen sɔrɔ i ka du kɔnɔ u y'i ka du sɔrɔ n'u ye muso sɔrɔ u y'i ka du sɔrɔ n'u ye muso tan sɔrɔ u ye jamana sɔrɔ u bɛ ka an tiɲɛ tan de bɛ don an muso n'an denw hakili n'an hakili cɛ n'u hakili cɛ k'u minɛ k'u olu to e ka du kɔnɔ mɛ hakili b'olu bolo in fɛ olu bɛ k'u hakili manipule e ma ye du kɔnɔ an ka teta fankelen fɛ wa ni ko dɔ nana e b'a ko nin tɛ kɛ n ka du kɔnɔ o y'a sɔrɔ musow y'a kɛ i b'a k'i ɲɛna piyan u b'a kɛ i kɔfɛ o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna ko ninnu an ka hakili to a la wi marisi min filɛ nin ye nin tɛ silamɛ ka fɛn silamɛ muso bɛɛ k'i sen bɔ nin na n'i ko k'i ye silamɛ de ye k'i seereyalen don k'a fɔ ala ye kelen muhamadu y'a ka ciden i bɛ diinɛ min kɔnɔ a kumana fɛn bɛɛ kan ka na k'an kɔnɔ yahudiya nasara bɛ k'o de don an hakili la ko silamɛya nana dɔrɔn an ka taa an seli dɔrɔn ka sun dɔrɔn a banna silamɛya t'o ye dɛ silamɛya kumana fɛn bɛɛ kan sababu ko kira kumana fɛn bɛɛ kan olu ɲɛna ko hali kɔnɔ pantɔla sanfɛ kira kuman'a kan hali n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ i kan ka sigi cogo min na kira kumana nin bɛɛ kan o kira de bɛna muso ka hakɛ to yen silam o kira de bɛna denw ka hakɛ to o kira de bɛna musow ka bonya to yen diinɛ kɔnɔ wa k'a fɔ nin ka ɲi muso ma nin ma ɲi muso ma o la kira salalahu alayhi wa salama de bɛna o to yen wa ala kira fɛn jumɛn bɛ a ma fɔ muso ɲɛna muso ka hakɛ la cɛw kan a ye fɛn caman caman fɔ ka n'a fɔ aw bɛɛ ɲuman min bi u ye aw kan o ɲɔgɔnna b'u yɛrɛ fana ye ka nin bɛɛ fɔ o la an ka hakili to an yɛrɛ la ni ala ye danni kɛ cogoya yɛrɛ la ala ko arijalu kawamuna ala nisa ko cɛw de ye jɔbaga sɔbɛ ye musow kan ala yɛrɛ fɔ ni fɛn ye ale ye dɔ fisa ni dɔ ye ani cɛw bɛ nafolo bɔ ka muso ɲini cɛ bɛ ka nafolo bɔ ka taa muso furu walima ɔ ala hali mara la an bɛɛ filɛ an cɛ dama ko dɔ de bɛ k'an mara jamana kɔnɔ o kɔrɔ de k'a ka fisa n'an ye yan o kɔrɔ tɛ k'a ka fisa n'an ye dɛ o ye ala ka jɔyɔrɔ dɔ de cɛ ka ala ka mara di muso ma cɛ ma muso mara di cɛ ma o ye ala ka danni faamuya kocogoya de ye ani o de ka kan wa ala ye min kɛ o de ka kan n'i ko k'o man kan i bɛ kafiriya i b'i yɛrɛ sɔrɔ kafiriya kɔnɔ wa i b'a kɔlɔlɔ ye kabini diɲɛ kɔnɔ o y'ala ka kɛcogo de du kɔnɔ mara bɛ cɛ de bolo yahudiya nasaraw ko bɛɛ k'i ko bɛɛ ka dama ka kan mara la olu y'o de fɔ an ɲɛna ɔ mɛ ala ta ye de cɛ de kan ka ala ko k'a ye cɛ de kɛ jɔbaga sɛbɛ ye musow kan cɛ de bɛ muso mara cɛ de bɛ muso kɔmande cɛ de ka kɔmandi bɛ muso kan fo k'an ka sɔn o de ma an ka an minnu ko k'an ye silamɛw ye an ka sabali an ka siran ala ɲɛ an ka tubi mɔgɔ minnu tun bɛ nin ko kuntan ninnu na i ka tubi k'i sen bɔ a la yanni ka saya s'i ma n'o tɛ ni saya ser'i ma i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ yahudiya ni nasaraw cɛla alikiyama don na i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ tɔgɔ yahudiya ni nasara tɛ golo fin ni golo jɛ an b'o fɔ wagati bɛɛ yahudiya ni nasara ye baara de ye u bɛ baara min kɛ n'i y'a ɲɔgɔnna kɛ y'u dɔ de ye koyi wala ka to silamɛya kɔnɔ taafan t'e la e bɛ silamɛya kɔnɔ ɛ tarantiɲɛ mana se e ye e ye kerecɛnba ye sunkalo mana se e ye silamɛba ye e tɛ se k'i si kɛ nin na cogo di nin ye mun ko ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka labanko ɲuman d'an ma ala ka faamuya ɲuman d'an ma ala k'an kanda ala k'an fatu a ka diinɛ jɛlen kan ala k'an fatu tawiri jɛlen kan an b'a walanda kuntala surunya yan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh